Иджыри зэ сэлам гуапэ фызох, си къуэш лъапӏэхэ, си шыпхъу лъапӏэхэ, уафэм къикӏ сэламыр фызох. Дызэрихабзэу Тхьэм и псалъэм щыщ зы пычыгъуэ дыкъеджэн. Зэчыр езанэ. Гъуэгу махуэ теуващ цӏыху бзаджэнаджэхэм емыдаӏуэр, Гуэныхьыщӏэхэм я гъуэгу иримыкӏуэр, Тхьэр зыгъэпудхэм я зэӏущӏэ хэмысыр. Ар зыгъэгуфӏэр Зиусхьэным и хабзэщ, абы и хабзэм жэщи махуи йогупсыс ар. Псы жапӏэм щыхэса жыгым хуэдэщ ар, къыпыкӏэр и пӏалъэм хъууэ, и тхьэмпи мыгъуалэу, сыт хуэдэ ӏуэху ищӏэми, абы къохъулӏэ. Цӏыху бзаджэхэр абы хуэдэкъым, Жьыбгъэм щым, щӏым щызэрихьэ сабэм хуэдэщ ахэр. Абы къыхэкӏкӏэ цӏыху бзаджэхэр Тхьэм и хьэкумым хей щыхъунукъым. Тхьэм хуэщыпкъэхэм я зэӏущӏэм увыпӏэ щыӏэнукъым гуэныхьыщӏэхэм. Сыту жыпӏэмэ, Зиусхьэныр зи гум щыпкъагъэ илъхэм я гъуэгу щыгъуазэщ, ауэ цӏыху бзаджэхэм я гъуэгур кӏуэдыпӏэщ. Амин. Сыт щыгъуи жыдоӏэ, гъуэгуитӏ щыӏэщ мы дунейми. ӏейрэ фӏырэ къызэрежьэ лъандэрэ, языныкъуэм фӏыр къыхах, языныкъуэм ӏейр къыхахри, Тхьэм хуитыныгъэ псоми къыдет. Куэдым жаӏэ Тхьэм предопределение жери щыӏэщ. Тхьэм предопределит ищӏащ языныкъуэхэр кӏуэдын хуейуэ, языныкъуэхэр къелын хуейуэ жари ауэ Тхыгъэ Лъапӏэм къеджэхэм ящӏэ а зэрымыпэжыр сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, зы щапхъэ цӏыкӏу къэтхьын, Бынипщӏ зиӏэ цӏыхум и бынитхур предопределит ищӏынкӏри хъуну, жыхьэрмэм игъэкӏуэну, мыдрей бынитхур жэнэтым игъэкӏуэну. Ауэдэ щыӏэкъым. Аращи, Тхьэм зыри игъэкӏуэдыну хуейкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ Тхыгъэ Лъапӏэм щыжеӏэ, щхьэ улӏэн хуей, къэгъэзэж уи унэм. ӏуэху ӏейр къэгъанэ, мыхъумыщӏагъэхэр къэгъани, гъуэгу захуэм къытехьэжи, Упсэунущи. Аращи, нобэрей уаз дызытепсэлъыхьыну сызыхуейр Исусщ. Ди къегъэлакӏуэра, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, къегъэлакӏуэр хэмыту щытмэ, япэм щыгъуи жытӏа, зыри гъащӏэм купщӏэ иӏэкъым. Сыт хуэдэ цӏыху мы дунейм къащти, хэти къащти, гуэныхь диӏэ. Ди гуэныхьым дэ зыкъедгъэлыжыфынукъым. Ди гуэныхьым дыкъезыгъэлыра Хьисакӏэ зэджэ, къегъэлакӏуэ, Исускӏэ зэджэри абы дытепсэлъыхьыну сыхуейуэра. И къалъхукӏам, и псэукӏам. Япэ дыдэрауэ, тӏэкӏу япэ дгъэзэжынщи, ипэ уазым жытӏауэ щыта, упщӏэ гуэркӏэ дыухауэ щыта. Унагъуэ джэдкъазым Гуэгушым е къазым фӏамыщу тхьэрыкъуэ именно а къэзылъэтыхь цӏыкӏу голубь жыхуэтӏэм тхьэрыкъуэ щӏыфӏащауэ щытар сыт жытӏэри упщӏэкӏэ дыухауэ щытащи, а упщӏэм и жэуапыр куэдыр къэгъэнауэ зыщӏэ мащӏэщ. Ди адыгэбзэм ры псалъэм псалъитӏ зыпищӏура. Ры псалъэ икум дэтым и пэмкӏэ щыӏэ псалъэмрэкӏэ, и пэм и кӏэмкӏэ щыӏэ псалъэмрэ зыпищӏуращи, Тхьэ, къуэ, Тхьэм и къуэ жыхуиӏуращ абы и тхьэрыкъуэм щӏыфӏащауэ щытар, ди адыгэхэр чыристан дин щаӏыгъым щыгъуэ, абы къащӏэн щхьэкӏэ, къагурыӏуэн щхьэкӏэ, Исус псым Псыщӏэгъауэ щищӏам щыгъуэ, крещение жыхуаӏэ щищӏам щыгъуэ, Дух Святой лъапӏэ, Тхьэм и Псэ лъапӏэр, тхьэрыкъуэ ӏэпкълъэпкъ иӏэу къы, къыхуехри къыхыхьащ, жи. Абы щыгъуэм ди адыгэ лъэпкъым къагурыӏуэн щхьэкӏэ Тхьэм и къуэщ, жыӏэу къикӏыу къагурыӏуэн щхьэкӏэ тхьэрыкъуэм Тхьэм и къуэ щӏыфӏащауэ щытар ара, гуэгушым къазым щӏыфӏамыщар. Тхьэ, къуэ, а псалъитӏыр зыпытура абы, Тхьэм и къуэ. Аращи, езы Алыхь жыхуэтӏэ, дыкъэзыгъэщӏа жыхуэтӏэ, Тхьэ жыхуэтӏэр уафэм къепсэлъыхри, Мы си къуэращ мыбы жиӏэм федаӏуэ, жери жиӏауэ щыта. Цӏыхум къагурыӏуэӏым, цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ я кум зэрыдэкӏым хуэдэу, Тхьэм фыз зиӏэу къригъэлъхуауэраӏым, Езыбы жиӏа, Мы си къуэщи федаӏуэ, жиӏащи, абы жиӏэм дедэӏуэн хуейуэраӏэ. Езыр къепсэлъыхри жиӏа. Уафэм къепсэлъыхри. Аращи, цӏыхум къащӏыгурымыӏуэр ара. Тхьэм къуэ иӏура, Тхьэм фыз иӏура, жари ауэду къоувауэ, Тхьэм жиӏауэ щытымэ, зэрыжиӏам хуэдэу къэпщтэн хуейуэра, зэрыжиӏам хуэдэу уи фӏэщ хъун хуейуэра. Аращи, Тхьэм и къуэкӏэ щӏеджахъу щӏэхъуар ара Тхьэрыкъуэм? Япэ дыдэрауэ Христу, Исус и къэлъхукӏа и псэукӏахэм тепсэлъыхьын щхьэкӏэ, Ещанэ псалъащхьэм Лука итхыжам Инджылым дыкъеджэну сыхуей. Исус и гъуса апостолхэм Лука итхыжа Ещанэ псалъащхьэ. Тӏощӏрэ зы, тӏощӏрэ тӏу. Дэ къэдгупсыса зэрыжыдмыӏэр. Исус псым къыхэкӏыжа нэужькӏэ Тхьэрыкъуэм хуэдэу ӏэпкълъэпкъ иӏэу къехри, Тхьэм и Псэ Лъапӏэр Дух Святой жыхуиӏэр Исус къыхыхьащ, жи. Ар мыбдеж щыжеӏэ. Итӏанэ, илъэс щибл ипэкӏэ Исус къалъхун ипэкӏэ бегъымбар Исай абы куэдрэ дытопсэлъыхь, абы итхауэ щыта Ебланэ, ебгъуанэ псалъащхьэм еханэ усэм дей моду щыжеӏэ. Сабий къалъхуащ, къуэ тыгъэ тхуащӏащ дэ. Абы и плӏэм илъынущ, жи, мы дуней псор. Итӏанэ цӏэу абы иӏэнущ, жи, телъыджэ, сыт щыгъуи чэнджэщ къозыт, тхьэ быдэ, Щыӏэу хъуам и адэ, къежьапӏэу хъуам и адэ, итӏанэ, мамырыгъэм и пащтыхь, жи. Ар псори къалъхуну къуэм зэреджэну щытара, титул и цӏэу щытыну ара. Аращи, илъэс щибл ипэкӏэ Исус къалъхуну бегъымбарым наӏуэ къищӏауэ щыта Исус цӏэу иӏэнур. Адэкӏэ доӏэбэри Матфей Итхыжа, япэ дыдэ инджылыр зытхыжа Матфейщ. Абы сыкъеджэну сыхуей. Япэ псалъащхьэм тӏощӏрэ еханэ. Епщыкӏуиянэмрэ тӏощӏрэ ещанэм нэсыхункӏэ. Моду жеӏэ мыбы. Исус къызэралъхуар мыхуэдущ, жи, щхьэгъусэ игъуэтын ипэкӏэ зыгурыӏуауэ щыта зыдэкӏуэным Иосиф дэмыкӏуэ щӏыкӏэ мелыӏыч къыхуэкӏуэри къыжриӏащ, жи, Уэ улъхуэнурэ къуэ бгъуэтынущ, а къуэм Исус фӏэпщынущ. Итӏанэ моду жеӏэ, Тӏощӏрэ езанэм. Къуэ къилъхунущ абы, икӏи абы Исус фӏащынущ, икӏи абы цӏыхухэм я гуэныхьым къригъэлынущ, жи. Цӏыхухэм и гуэныхьым къезыгъэлыфынур хэт? Зыпыщӏа псалъэр зыхэфхрэ? Исус цӏыхухэм я гуэныхьым къригъэлынущ, жи. Итӏанэ тӏощӏрэ ещанэм моду жеӏэ, цӏыхубз дэсыр лъхуэнурэ хъыджэбзыр лъхуэнурэ къуэ къилъхунущ икӏи абы цӏэу фӏащынущ Эммануил, жи. Абы къикӏыр Тхьэр ди гъусэщ жиӏэу ара. Мы бегъымбар иджыпсту къызэджа Исаия илъэс щибл ипэкӏэ Исус къалъхун ипэкӏэ щыӏэ дыдэми итхар. Цӏыхубз дэсыр лъхуэнурэ къалъхунущ, къилъхунущ щӏалэ цӏыкӏу Исус фӏащынущ, итӏанэ абы цӏэу иӏэнущ Эммануил жери. Тхьэр ди гъусэщ жиӏэу ара Эммануил жыӏэу щытмэ. Лука аргуэру дгъэзэжынщи, япэ псалъащхьэм дыкъеджэн. Еханэ мазэм ирихьэлӏэу Гавриил Тхьэм къыбгъэдэкӏри, Галилей хэкум щыщ Назарет къэкӏуащ, жи. Абы Иосиф дэкӏуэн хуейуэ зызыгъэхьэзыра Мария ди къакӏуэри къыжриӏащ. Гуфӏэ, Тхьэм и нэфӏ зыщыхуа Тхьэр уи гъусэщ, икӏи цӏыхубзам нэхърэ псоми нэхъ ухихауэ уегъэлъапӏэ. Арати, ар къыщыжриӏэм щыгъуэ гузэва, шына, укӏыта. Умышынэ, жери аргуэр къыжреӏэ. Уэ Тхьэм и нэфӏ къыпщыхуащ, икӏи Дух Святой Лъапӏэм, Дух Лъапӏэ жыхуэтӏа нетӏэ тхьэрыкъуэм хуэдэу ӏэпкълъэпкъ иӏэу къеха Исус къыхыхьам, ар къыптепсэнурэ уэ къуэ къэплъхунущ. Абы фӏащынущ цӏэуэ, Тхьэм и къуэщ, жи. Наречется Сыном Всевышнего, жери итщ. Аращи, ар лъагэу щытынущ, лъэщу щытынущ икӏи Даут зытеса тахътэм ар тетӏысхьэнущ, жи. Иджы псоми дощӏэ, Исус мы дунейм щыщыӏам щыгъуэ илъэс щэщӏрэ щырэ хъуауэ яукӏауэращ, ари апщӏондэхункӏэ зыми илъэгъуакъым а Даут и тахътэм тетӏысхьауэ. Ауэ абы къригъэкӏыр сыт? Исус щаукӏыным щыгъуэ, Пилат прокураторым деж щашам щыгъуэ, Уэра пащтыхьыр жери къеупщӏауэ щыта? Иуан етх, Сэ си пащтыхьыгъуэр щӏылъэракъым здэщыӏэр, жери. Иджы девгъэгупсысыт, мы щӏылъэм пащтыхьыгъуэ зиӏэр хэт? Тхыгъэ лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, Исус махуэ плӏыщӏкӏэ щынэщӏам щыгъуэ Иблисыр бгъэдыхьэри, Мы дуней псор сэ си ӏэмыщӏэм илъщ, мыбы сыщыпащтыхьщи, щхьэщэ схуэпщӏу щытмэ, псори уэстынущ, жери къыжриӏауэ щыта. Значит, уегупсысу щытмэ акъылышхуэ хуейкъым, мы дунейм щыпащтыхьыр Иблисщ, пащтыхьыгъуу тӏу щыӏуращи, сэ си пащтыхьыгъуэр мы щӏыраӏымщ, здэщыӏэр щыжиӏакӏэ, Исус и пащтыхьыгъуэр дэнэ здэщыӏэр? Уафэра здэщыӏэр, здэкӏуэжа щӏыпӏэра здэщыӏэр? Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Инджылым Иуан езыбы епщӏанэ псалъащхьэм деж щетх, Сэ мы щӏым сыкъэкӏуэн ипэкӏэ ди адэ уафэм щызиӏэ пащтыхьыгъуэмрэ абы щызиӏэ щӏыхьымрэ къызэтыж, жери адэм жеӏэ. Исус щӏым къыщыкӏуам щыгъуэ, Мэрием къыщилъхуам щыгъуэ, абы щыгъуэм и къежьапӏэр щыӏауэ къагурыӏуэра мы дунейм процент бгъущӏым. Ауэ куэдрэ жыдоӏэ, дэ ди акъылкӏэ дынэсыну и пэжми, дэ дыкъеджэу щытмэ къэтлъагъуну Исуси къежьапӏэ зримыӏэр. Куэдрэ жеӏэ, Зейкӏэ ух иӏэкъым, иджыри пащтыхьу хъуам я пащтыхьыж, жери и щыгъынхэм тетхауэ щытынущи, къыщыкӏуэжынум де. Аращи, Исус и къежьапӏэр Марие къыщилъхуам дейкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, куэдрэ жыдоӏэж ар, Ибрэхьим, сыкъыщилъэгъуам гуфӏащ, жери жиӏауэ щыта Исус. Арати, журтхэм лӏо жаӏар. Жыпӏэ телъыджэ зиӏысыр сыт, уэ иджыри илъэс тхущӏ ухъуакъым, Ибрэхьим илъэс мин дапщэ хъуа, зэрыщымыӏэжрэ жаӏэр щыжаӏам щыгъуэ, Пэж дыдэр, Пэж дыдэр, тӏо, щӏэтхъауэ жиӏура, тӏо жиӏэу щытмэ, абы уже зыри шэч зыхэплъхьэн щыӏэкъым жиӏура. Ибрэхьим сыкъыщилъэгъуам щыгъуэ гуфӏащ, жери жиӏауэ щыта. Аращи, тхыгъэ лъапӏэм ауэдэу щиткӏэ, ар фӏэщхъуныгъэкӏэ дауэ къызэрыдмыщтэнур? Нэхъ акӏэжкӏэ дэӏэбэнщ, тӏэтынщ иджы икӏи жыдоӏэ сыт щыгъуи, Тхьэм сэ сыкӏэлъоплъ, жи сэ си псалъэр и кӏэм нэсыхункӏэ цӏыхум ялъэӏэсын щхьэкӏэ сохъумэ, жи. Иджы куэдрэ жыдоӏэ, Тхьэм и Псалъэр пэжу дэ дыдей къэмысу щытмэ, дэ хьэкум къызыщыттепщӏыхьын щыӏэӏым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, пэжыр дыдей пэжу къэсаӏым, дэ сыт укъыщӏыдэупщӏыр абыкӏэ жыдэу цӏыхум жиӏэфыну, Тхьэр игъэкъуэншэфыну? Закон щымыӏэу щытмэ, уголовный кодекс щымыӏэу щытмэ, къуаншагъэ зыщӏа преступникыр пхуэгъэтӏысынукъым. Къуаншагъэ зыщӏа къызэращӏэ дауэду, уголовный кодексыр къыщӏегъэщи. Къелъыхъуэ, ищӏа ӏуэхугъуэм техуэ моуэдэ статья жери жиӏэурэ ещхьыркъабзэу, Тхьэм уигъэкъуэншэфынукъым, Тхьэм и пэжыр уэ удей къэмысу щытым пэжу. Аращи, Тхьэм езбы ихъумэм цӏыхум зыри хилъхьэфынукъым икӏи бгъэдыхьэфынукъым икӏи дажэ акӏэж аргуэру дэӏэбэнщи, Тхьэм хуэлэжьэ цӏыхум зыгуэр хилъхьэну абы, хьэмэ зыгуэр хихыну. Езбы хигъэувэну хьэмэрэ Тхьэм зыхуигъэлэжьэну ауэдэ цӏыху, абы зыгуэр хэзылъхьэн хьэмэ хэзыхын? Тхьэм и жьэм къыжьэдэкӏыр акӏи-мыкӏи имыхьу зыгъэзащӏэмрэ зыщӏэнумрэщ, Тхьэм къыхихыну цӏыхур, аращи, а ди фӏэщ зэрымыхъуну дауэду? Акӏэ дэӏэбэн иджыри. Етӏуанэ псалъащхьэм еплӏанэ усэм сыкъеджэну сыхуей. Так, план, план. Иисус къыщалъхуам щыгъуэ Моуэдэ телъыджэ флъагъунущ, жари жаӏауэ щыта. Хьэщӏэщ гостиницэ жыхуэтӏэм абы местэ щамыгъуэту жэмхьэ зыщӏэкӏуам щалъхуа щӏэлъ. Абы фыщӏыхьу щытмэ, шхалъэм дэлъу флъагъунущ, кӏуэцӏышыхьауэ хъыданым жари. Ауэдэу щызылъэгъуахэр япэ дыдэрауэ Ӏэхъуэхьэра, мэлыхъуэ гуп дэсти, абы мелыӏыч хуэкӏуэри. Иджы абыхьэм ауэдэу жаӏауэ щыта: Фыкъезыгъэл, Исус нобэ Вифлеем къуажэм къыщалъхуащ, жари, къалэм къыщалъхуащ, жари жаӏауэ щыта. Фыкъезыгъэл, къегъэлакӏуэ. Адэкӏэ дыӏэбэнщи, Матфей епщыкӏуханэ псалъащхьэм сыкъеджэну сыхуей. Тӏощӏрэ ебланэ. Исус иджы къыщыкӏуэжынум дей езыбы иӏэ щӏыхьышхуэмрэ и адэм и щӏыхьымрэ иӏэу къигъэзэжынущ, жи. Нобэ сыт хуэдэ дини къатщту щытмэ, Исус къызэрыкӏуэжынур ящӏэ, къапщту щытмэ, ауэ къыщӏэкӏуэжынур ящӏэкъым, Телъэфауэ зыгуэрурэ жаӏэ, ауэ Исус хэт къэкӏуэжынурэ фыз къишэнущ жаӏэ, хэт иджыри махуэ плӏыщӏкӏэ мы дунейм тетыжынущ жаӏэ, бын сытхьэ зригъэгъуэтыжауэ, ауэ ауэ дэ тхыгъэ лъапӏэм зыри щытлъагъукъым дэ. Хьэмэрэ къыщыкӏуам щыгъуэ фыз къэшэн ӏуэху зрихуаӏым абы. Фи гуэныхьым фыкъезгъэлынущ, фэ щхьэкӏэ си гъащӏэ стыну сыкъэкӏуауэращ, жиӏауэра. Къегъэлакӏуэ щӏэхъур ара. Дэ ди гуэныхьыр дэ тхуэпшыныжыну, дэ зыкъытхуегъэлэжыну щытамэ, аудиз хьэзабрэ, аудиз гугъуехьри шэчу Иисус и гъащӏэр итынут? Епщыкӏу бланэ псалъащхьэм аргуэру сыкъеджэну сыхуей мыбы къыкӏэлъыкӏуэм. Езыбы къыхихауэ щыта апостол Ученикищ къыздищтэри Исус бгым дэкӏа. А бгым щыдэкӏам уэсым уэду хужь хъуащ езыбы и теплъэр, дыгъэм уэду лынду. Муса бегъымбарымрэ Илиярэ къыхуэкӏуауэ щытащи. Иджы Муса бегъымбарыр лӏауэ къигъэхъужри дрихьеижауэ щыта, Илия лӏэныгъэ имылъагъуу Мафӏэм хэщӏыкӏауэ шыгу уафэм къехри, абы ису драшеижауэ щытащ жери тхыгъэ лъапӏэм щыжеӏэ. Айтӏур уафэм щыӏэщ, абы Исус къыхуакӏуэри къепсэлъау щыта. Айтӏур къепсэлъа нэужькӏэ уафэм зы пшэ гуэр къыщхьэщыхьэри жи, Тхьэр цӏыхум къыщепсалъэм щыгъуэ сыт щыгъуи пшэкӏэ щӏихъуму щыта и щӏыхьыр, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ цӏыхур исынут. Пшэ къытрихурэ пшэр я зэхуакум дэту къепсалъэу щытаурэ, Мыр си къуэ щӏасэращи, мыбы жиӏэм федаӏуэ, жери макъ къиӏукӏащ си псэ уафэм. Иджы нобэ мы дуней псор къэтщтэнщи, зыгуэрым емыдаӏуэ цӏыху мы дунейм теткъым. Е президент, е сэ сщӏэрэ, ефэнды, е поп, е ученэ, е профессор, абыхэм емыдаӏуэ мы дунейм зыри теткъым. Ауэ и гъащӏэм къэхъуакъым ауэдэ ӏуэхугъуэ. Уафэм езы тхьэр къепсэлъыхыу, Мыр си къуэщ мыбы федаӏуэ, жыӏэу зы щӏыпӏэ дей къыщыхъуакъым мыбдей фӏэкӏа. Нобэ цӏыхухэм жаӏэр сыт? Мыбы мыр жеӏэ, мыбы мыр жеӏэ, мыбы мыр жеӏэри, Тхьэ дызэдэӏуэнур дымыщӏэ, жаӏэ, ауэ Ауэдэ упщӏэ сыт щыгъуи щыӏа иджы щыӏэнущ, ар ищӏэт Тхьэми жиӏауэ щытауэра, фызэдэӏуэнур къегъэлакӏуэращ Исус жери. Итӏанэ нетӏэ жыхуэтӏа прокуратор Пилатыр Исус къеупщӏауэ щыта пэжыр зиӏисыр сыт жери. Иуан етхыж, Истинэр зиӏисыр сыт жери, аращи Иуан итхымкӏэ, Инджылым зэритымкӏэ, Пэжыр жыӏэура, пэжыр, гъащӏэр, гъуэгур сэращ жери жиӏауэ щыта Исус. Иджы Исус и зэманым щыгъуэ зы цӏыху гуэр къэувурэ, гъащӏэр гъуэгур пэжыр сэращ жиӏауэ щытамэ, нывэкӏэ еуэнур яукӏынут. Нобэ зыгуэрым жиӏэу щытымэ, ну абы ар акъылыншэщ жаӏэнура цӏыхум, ауэдэу ӏуэху ящӏынукъым, ауэ зэманым щыгъуэ яукӏыну щыта нывэкӏэ занщӏэу. Исус зы щӏыпӏэ де щыжиӏэкъым, Сэ сыт хьэщ? жыӏэу жарӏэж цӏыхум, ауэ а зэманым щыгъуэ Сэ сытхьэщ жиӏауэ зэрыжимыӏам хуэдэу нывэкӏэ яукӏыну хэта ар ӏэджэрэ. Ауэ жиӏэу щытар сыт? Жысӏэ псалъэмкӏэ фи фӏэщ сымыхъуу щытмэ, ӏуэху щӏахьэмкӏэ фи фӏэщ сыфщӏ жиӏэу щыта? ӏуэху ищӏахьэр сытыт дытепсэлъыхьа абы куэдрэ? Псалъэкӏэ жиныхьэ цӏыхум къыхихужт. Псалъэкӏэ тенджыз къэукъубеяр, волна зыкъиӏэтауэ жьышхуэ къепщэ пшагъуэшхуэ хъуауэ борэным зэрихьэр псалъэ закъуэкӏэ игъэувыӏауэ щыта? Махуиплӏкӏэ кхъэлэгъунэм щӏэлъа Лазер

Къыбгъэдыхьэри къигъэхъуж теӏэбэщ щӏалэми. Хьэгъуэлӏыгъуэшхуэ къыда къыдыхьэжа къыдашэжа. Уи гуэныхьыр пхуэгъуащ, цӏыху лъэпкъым и къуэм гуэныхьым хуигъ, гуэныхь хуигъэгъуну хуитщ ауэдэ, власт сиӏыщ жери жиӏауэ щыта, сэ гуэныхь згъэгъуну ауэдэ власт сиӏыщ жери. Аращи, иджы нобэ ди адыгэм а Тхьэ жыхуэтӏэ дыдэр, Алыхь жыхуэтӏэ дыдэр, уафэм къикӏрэ мы щӏылъэм къэкӏуам, Исус ищӏанэ нэхъ телъыджэ нэхъыбэ хуэщӏэнут? Хуэщӏэнутэкъым. Аращи, нобэ Алыхьталэм дыкъреджэ, езбы дыд ди Тхьэм дыкъреджэ, Фыкъеджэ жи, фэ езбы си псалъэм. Мыкӏуэдыжын гъащӏэ фиӏэну фыхуейу щытмэ, Си псалъэ псори зытепсэлъыхьыр жи тхыгъэ лъапӏэ зытепсэлъыхьыр сэращ, жи. Мыбы зы тхылъ иткъым, Исус темыпсэлъыхьу, и пэм щыщӏэдзауэ и кӏэм нэсыхункӏэ. Акӏэ аргуэру сыкӏуэну сыхуей. Епщыкӏутхуанэ псалъащхьэм Иуан итхыжам сыкъеджэну сыхуей зы усэ. Абы нэхъ нэхъ лъагъуныгъэшхуэ щыӏэкъым, жи. Зыгуэрым и гъащӏэр зыгуэрым щхьэкӏэ игъэтӏылъу. Сэ сыкъыщӏэкӏуар си гъащӏэр фэ щхьэкӏэ стынуращ, жи. Иджы акӏэ жиӏэр фщӏэрэ, сэ си гъащӏэр зыми стрихкъым, жи. Сэ езбы сот, жи. Си гъащӏэр стыну икӏи къасщтэжыну ауэдэ власт сиӏэщ, жи сэ ди адэм къызитауэ. Девгъэгупсысыт, и гъащӏэр зытыфынур Псэр зытыфынур, псэр къэзыщтэжыфыну щыӏэр хэт? Ар зы, етӏуанэрауэ, абы нэхъ нэхъ лъагъуныгъэшхуэ щыӏэ, жи, зыгуэрым и гъащӏэр зыгуэрым щхьэкӏэ итыну. Сэ сыкъыщӏэкӏуар фэ щхьэкӏэ си гъащӏэр стынуращ, жи. Къурмэн щӏэхъур ара, къегъэлакӏуэ щӏэхъур ара? Къурмэн щӏащӏу щытар зыщӏу хъуам псоми ящӏэу щыта къурмэн щӏащӏыр, ауэ нобэ къурмэн зыщӏым И процент бгъущӏым ищӏэкъым къурмэн щӏищӏыр. Тхьэм худощӏ, жаӏэ, сэ сщӏэрэ? Уэ къурмэн букӏыр Тхьэм дей дауэ? Уэ Тхьэм хуэпщӏу Тхьэм дей кӏуэрэ ар? Хьэмэ Тхьэм, Тхьэр хуей уи къурмэн? Мэл игъуэт-тӏэ Тхьэм? Хьэмэрэ дауэ ар? Аращи, дыкъевгъаджэ, къэдывгъэхутэ, къэдывгъэпщыти, дривгъэпсэу. Епщӏэнэ псалъащхьэм аргуэру згъэзэжынщи, Иуан, зы пычыгъуэ сыкъеджэну сыхуей. Ди адэм фӏыуэ сыкъыщӏилъагъур аращ, жи, си гъащӏэр стынуи, си гъащӏэр къэщтэжынуи сызэрыхуейм щхьэкӏэ, сызэрыхуитым щхьэкӏэ. Нобэ зыгуэрым и гъащӏэр зыгуэрым щхьэкӏэ итыфыну ауэдэ куэд щыӏэкъым. Щыӏэ хэку зауэшхуэм щыгъуэ амбразурэ щӏахъума сыту, ауэ мыбы щӏитыр гуэныхьыщӏэхэр къелын щхьэкӏэ, гуэныхьым я, цӏыху гуэныхьыщӏэхэм я гуэныхьыр трихыурэ, мэлым гуэныхьыр тралъхьу, цӏыхум и гуэныхьыр мэлым зэрытралъхьу щытам хуэдэуэ, Исус, Алыхьым и щынэр, мы дуней псом я гуэныхьыр къэзыщтэ жиӏэу Иуан щӏыжиӏауэ щытар ара, и гъащӏэм имылъэгъуауэ, Мес, Алыхьым и щынэр, мы дуней псом цӏыху тетым я гуэныхьыр къэзыщтэ щӏыжиӏар. Аращи, Дэ къурмэным и къежьапӏэ щӏэхъуар, къурмэныр къыщӏежьар, къурмэным къикӏыр къыдгурыӏуэн хуей. Куэдым жаӏэ Ибрэхьим де къыщежьауэ къурмэныр, ауэ зэи тепсэлъыхьа къурмэным къегъэлакӏуэмэ теухуауэ. Ибрэхьим еплӏану иукӏыу ара къурмэныр? Абы ипэкӏи, абы ипэкӏи, абы ипэжкӏи зыукӏа щыӏэ. Абы де езыбы дынывгъэджыс, дынывгъэплъыс. Итӏанэ, уже уафэм дэкӏуеижын гъунэгъу хъуауэ Иисус муэду къыжриӏауэ щыта и гъусэ цӏыхухэм. Тӏощӏрэ еянэ псалъащхьэм Муэду жиӏа, езыбы къыхиха цӏыхухэр и гъусэуэ уафэм дэкӏуеижыну бгым дэкӏащи. Арати, и гъусахэм ящыщхэм и ныкъуэхэм щхьэщэ хуащӏащ, и ныкъуэхэм шэч къахьащи. Иджы мы дунейм зыри бгъэщӏагъуэ хъунукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы щыгъуэм илъэсищрэ ныкъуэкӏэ Исус и ӏуэхущӏафэр ялъэгъуа, зэралъэгъуа муэду и ныкъуэхэм шэч къахьащи, и ныкъуэхэм щхьэщэ хуащӏащи. Иджы дощӏэ Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, щхьэщэ Исус зыхуригъэщӏыну Тхьэ хуит ищӏа цӏыхур. Бегъымбарым мелеч къыхуэкӏуа нэужькӏэ, шынэт, гузавэти, щхьэщэ хуищӏын щӏидза нэужькӏэ мелечым жиӏэу щытар сыт? Сэри уэри зыщ дыкъэзыгъэщӏари, щхьэщэ зыхуэпщӏынур дыкъэзыгъэщӏаращ, жиӏэу щыта. Мелычым щхьэщэ зыхуригъэщӏу щытакъым цӏыхум. Исус Тхьэ щхьэщэ зыхуригъэщӏа? Девгъэгупсысыт. Итӏанэ жиӏи сыт? Гъунэгъу къахуэхъури абыхэм къажриӏащ, уафэми щӏылъэми къаруушхуэ щызиӏэщ, власт щызиӏэщ, жери жиӏа. Уафэмрэ щӏылъэмрэ власть щызиӏэфынур хэт? Къызэрыгуэкӏ бегъымбархэм? Къызэрыгуэкӏ цӏыхухэм? Бегъымбару хъуам псоми жауэ щытауэ ара Муса ди къыщыщӏэдзауэ? Тхьэм и къуэр къэкӏуэнур дыкъригъэлынущ, Модэ лӏэщӏыгъуэм жыӏэу. А лӏэщӏыгъуэр къэсыхункӏэ Муса и ужьэ щыӏэ бегъымбархэм Муса жыуиӏауэ щыта бегъымбарым модэу къэкӏуэнущ. Хьиса жаӏэурэ жаӏэм, жаӏэм жаӏэурэ, Хьиса къэкӏуа нэужькӏэ сэ щхьэкӏэ жаӏауэ щытаӏым модэу жери, зыхужаӏар сэращ, мис модэу дунейм сыкъэкӏуа, сыкъыщӏэкӏуар фэ щхьэкӏэ сылӏэнура. Аращи, телъыджэ защӏэ Исус. Дунейм къызэрытехъуэн и пэ лъандэрэ къекӏуэкӏар, зэрыжаӏауэ щытар, къызэрытехьар, зэрыщыпсэуар, къызэрыхъужар, зэрыдэкӏуеижар иджы къызэригъэзэжынур. Аращи, жеӏэ, Аращи, жи, уафэми щӏылъэми сэ власт щызиӏэщи, фыкӏуи, мы дунейм цӏыхуу тету хъуар Си гъуэгум къытефшэ, жери жиӏа. Иджы нобэ нетӏи жытӏащи, сыт хуэдэ фӏэщхъуныгъэ зиӏэ цӏыхуми нобэ Исус ди фӏэщ мэхъу жаӏэ, да, ауэ Исус зи фӏэщ хъур Исус бегъымбару щыӏащ жызыӏэраӏым. Щыӏащ, псэуащ бегъымбар жыпӏэкӏэ, ар уи фӏэщ хъураӏым. А бегъымбарым, бегъымбар Исус жери абы къихьа Учениер щыбгъэзащӏэм дежа уи фӏэщ щыхъур. Алыхьыр си фӏэщ мэхъу жыпӏэкӏэ абы жиӏэм уемыдаӏуэу щытым уи фӏэщ хъуӏым ещӏыркъабзэу абы къигъэкӏуа лӏыкӏуэм къихьа учениер умыгъэзащӏэу щытым ар уи фӏэщ хъуӏым. Аращи, нобэ зыкъэдвмыгъэгъэпцӏэж, Исус зи фӏэщ хъухэр Исус и гъуэгум тетхэра? Си къурмэнщ, си къегъэлакӏуэщ, си пащтыхьщ жызыӏэра? Си узыр ихьа, си гуэныхьыр щхьэщиха? Марие къыжриӏауэ щыта, цӏыху лъэпкъыр я гуэныхьым къезыгъэлынур аращ, жери. Аращи, адэкӏэ иджыри доӏэбэ. Епщыкӏубгъуанэ, Откровение, жери Библием иужь дыдэ тхылъу иӏэр ара? Абы епщыкӏубгъуанэ усэм сыкъеджэну сыхуей.

Щхьэщэ хуищӏыну мелыӏычым арати, и дамащхьэм теӏэбэри ауэдэ умыщӏэ жиӏа. Щхьэщэ зыхуэпщӏынур Тхьэ закъуэращ, жери. Иджы мелыӏычым щхьэщэ зыщыхуримыгъэщӏкӏэ, Исус щхьэщэ зыщыхуригъэщӏкӏэ, Исус хэтура? Павел мы дуней псор зэзыгъэзэнкӏэ ауэдиз послание зытхыжам итхауэ дыкъеджэн иджысту. Журтхэм зыхуигъазэри яхуитхауэ щыта абы. Моду жеӏэ абы. Дэбыщыгъуэ жи Тхьэм сэ узи къуэщ жиӏу мелыӏычым къыщыжриӏар? Мелыӏычхьэр Тхьэм къигъэщӏауэра цӏыхур къызиригъэщӏам ещхьу? Узи къуэщ жиӏу зэи жриӏаӏым жи, итӏанэ жиӏи сыт? Ар си къуэу щытынущ, абы сэ си адэу сыщытынущ жиӏэу жиӏаӏым жи. Итӏанэ жеӏэ моду, и къуэр жи, пэщылъхур уафэм ирешэри, мыбы мелыӏычу щыӏэм щхьэщэ хурыращӏ, жери жиӏащ, жи. Мелыӏычхьэм щхьэщэ хуащӏыж, жи езы Иисус. Ар дауэ цӏыху къызэрыгуэкӏыу зэрыжыпӏэнур, хьэмэ бегъымбар къызэрыгуэкӏыу зэрыжыпӏэнур? Дэбыщыгъуэ жи щыжриӏар сэ си жьырабгъумкӏэ къэтӏыс жиӏу мелыӏыч гуэрым жи. Нэхъ пэгъунэгъу дыдэу Алыхьталэм и пащхьэм ит мелыӏычхьэм дамих ятетщ жи Исае етх. Тӏумкӏэ я нэкӏу щӏахъумэ жи, тӏумкӏэ я бгым и лъабжьэмкӏэ щыӏэ щӏахъумэ жи, адрей тӏумкӏэ къалъэтыхь жи, дамих ятетщ жи. Ауэдизу щихъагъ бгъэдэлъщ Тхьэми, мелыӏычхьэм зыщӏахъумэ жи. Мыбы, дапщыгъуэ жи сэ си жьырабгъумкӏэ къэтӏыс жиӏу мелыӏычым щыжесӏар, жи. Исус иджы Тхьэм и жьырабгъумкӏэ щысщ и Адэм и жьырабгъумкӏэ щысщ. Мелыӏычхьэм щхьэкӏэ жеӏэ ахьэр, жи, къегъэлыныгъэм теухуауэ сэ лэжьапӏэ згъакӏуэращ и цӏыхухэм, сэ схуэлажьэращ и цӏыхухэр кърагъэлуращ, жери. Аращи, дэ къэдгупсыса жытӏэӏым Тхьэм и псалъэмэ. Библиер Чытап жыхуэтӏэр. Чытапыр хьэрыпыбзэщ, Библиер грекыбзэщ иджыри жыдоӏэри. Тхылъ куэд жиӏэура, тхылъу хыщӏрэ хырэ хъути, зыхуахьэсри, библиотекэ къызытехъукӏа псалъэ библиосыращи, Библие тхылъ куэд фӏащауращи, хыщӏрэ хырэ мэхъу мыр, мыбы итурэ абы къиджыкӏыурэ. Пасэм жаӏэу щыта лӏыжь фызыжьхэр, Чытапым иплъэри къэхъуну-къэщӏэну къыджаӏат, жери. Мы дунейм тет адэ-анэ хузэфӏэкӏыу щытмэ, Къэхъуну-къэщӏэнур ящӏу щытмэ, я бынхьэм зэрыжрамыӏэн. Я бынхьэм жраӏэну, модыу ущытмэ, модыу къэхъуну, е щыщэ модыу ухуэзэнущ. Ещхьыркъабзэу, Тхьэм дэ дымыщӏу зыри къигъэхъукъым. Куэдрэ жыдоӏэ псалъэм папщӏэ, Илъэсищэрэ илъэс тӏощӏрэ ипэ иту къыжриӏауэ щыта потоп зэрыщыӏэнур. Аращи, нобэ цӏыху куэдым жаӏэ, нэхъыбэр здэкӏуэра нэхъ пэжыр жари, абы ахэр губзыгъэуращ жари, ауэ Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, потопым щыгъуэ нэхъыбэр здэкӏуам лӏо къащыщӏа зы унагъуэ къелауэра? Журт лъэпкъыр Мысырым щыщыӏам щыгъуэ илъэс щиплӏым щӏигъукӏэ, миллионитӏ къришыжати, Тхьэм къигъэгугъат Ибрэхьим, Уэ къыпщӏэхъуэну бынхьэм естынущ форэ шэрэ къыщӏэж, къызщӏэж, щӏы естынущ щыжиӏам щыгъуэ, а миллионитӏым щыщу цӏыху дапщэ иришар? А поколениехэм щыщу цӏыхуитӏ иришаура Исус Навинрэ Халеврэ. Абы иужькӏэ Содомрэ Гоморрэ щигъэсам щыгъуэ цӏыху дапщэ къыдишар къалитӏым? Зы лӏырэ и пхъуитӏымрэ къыдишаура. Абы къикӏыр сыт? Езы Исус дыди жеӏэ, Жыхьэрмэ гъуэгур бгъуэщ хуитщ, тыншщи псори ирокӏуэ, жи цӏыху нэхъыбэр. Щыбгъуэкӏэ, щытыншкӏэ урикӏуэфынӏэ. Ауэ жэнэт гъуэгур бгъузэщ, баналъэщи, мащӏэ тӏэкӏущи къэзыгъуэтыр. Мобыхэм къамылъыхъуэхыу мыр гъуэгушхуэщ, жари толпам иужьми увауэ макӏуэ, ауэ жэнэт гъуэгур бгъузэщ, баналъэщи, мащӏэ тӏэкӏущи къэзыгъуэт, къэбгъуэтын щхьэкӏэ къэплъыхъуэн хуей. Дыщэ къэзыгъуэтыр хэт? Ерыщу щӏэтӏауэ адэ щӏэпщхьауэ къэзылъыхъуэра къэзыгъуэтыр, ауэ щӏым щхьэфэм телъу щытам псоми къагъуэтынут ар. Аращи, ерыщу къэплъыхъуэн хуей. Аращ жиӏа Исус, Тхыгъэ лъапӏэм фыкъеджэ мыкӏуэдыжын гъащӏэ фиӏэну фыхуейу щытмэ, тхыгъэ лъапӏэр псори зытепсэлъыхьыр сэращ, жери. Аращи, нобэ Тхьэм дыкъреджэ иджыри зэ. Нэгъуэщӏым и акъылкӏэ, нэгъуэщӏым и къарукӏэ дынэс хъунукъым, нэгъуэщӏым и зэхэщӏыкӏкӏэ дынэс хъунукъым Тхьэм дей. Унэ зэребгъэхьэ хъуну специалистым, ахъшэ иботри, Уеупщӏыжыфыну иужькӏэм дей моду пщӏакъым жыпӏэнура? Сэ сщӏэрэ машинэм и моторыр ебгъэщӏыж хъуну, ауэ уэ уи гъащӏэ псор аткӏэ къыппэщылъыр? Псоми ящӏэ лӏа нэужь ӏуэхур зэрызэфӏэмыкӏри, аткӏэ къытпэщылъыр специалист гуэрым и ӏэмыщӏэм иплъхьэ хъунукъым и акъылкӏэ упсэу хъунукъым. Е уэ уи унагъуэм къыпэщылъ ӏуэхугъуэр аращи, сыкъыщӏигъэщӏар сыщӏэпсэур сыздэкӏуэжыр, пэжыр сэ езыбы къэзмыгъуэту щытмэ, нэгъуэщӏым дей къыщыслъыхъуэ хъунукъым. Сэ езыбы си акъылымкӏэ сынэсын уей. А учёну сэ сыбжым. Сэ сщӏэрэ профессору сыбжым и акъылым уэдэ сэри сиӏэщи, сэри сыкъеджэну сыхуитщ мыбы. Ара нобэ мы дунейм аудиз гъуэгу щӏытетри, иджыри зэ согъэзэжри къегъэлакӏуэм, гъащӏэр, гъуэгур пэжыр сэращ, итӏанэ, хэт пэжыр къищӏэу щытми щхьэхуит мэхъу, жи. Щхьэхуит нетӏи жытӏащи, пэжыр, гъуэгур, гъащӏэр сэращ, жеӏэри, Исус хэт къигъуэту щытми, щхьэхуит хъужурэ, Сэ нэхъ нэхъ насыпыфӏэ мы дунейм теткъым жиӏэу ищӏыну. Аращи, си къуэшхэр, си шыпхъухэр иджыри зэ зыфхузогъазэ. Зы бегъымбар къалъхуу щытакъым зэи, и цӏэм зыгуэр къимыкӏыуи, Исус Христос жиӏэу щытмэ, къегъэлакӏуэу пащтыхь, къегъэлакӏуэу дамыгъэ зытелъ жиӏэура. Аращи, укъелын щхьэкӏэ къегъэлакӏуэ ухуеӏэ. Дыздэнэсам дей дыкъыщывгъэувыӏэ, дывгъэгупсысэ, гъуэгужь, гъуэгу пэжыр къэдывгъэгъуэти, абы дыкъытевгъэувэ, итӏанэ, гупсэху, гурыфӏыгъуэ диӏэну. Тхьэм и нэфӏ псоми къытщихуэ. Амин.